um, ndewo nụ ndị Igbo eh, ya dịrị na mma eh, ndị Igbo sị ekele olu eze olu atọ ana m asị ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma eh, ka onye na-eme dị mma ya gaziere ya ee onye unu na-anụ olu ya taa bụ kpọmkwem nwanne unu nwoke ee chief ahụ eziokwu ekwuo ya nke mbụ eziokwu bụ ndụ eziokwu ọganihu eziokwu akụ eziokwu ụba nke ụwa niile ya dịrị na mma ee anyị abịala ọzọ kpọmkwem taa iji ah, asị ụmụ igbo ndewo nụ ebe ọbụla niile unu nọ ana m arịọ unu eh, na-asị ọ ga-adịrị unu mma eh, na-ekele igwe mba ndị niile wụ ndị ọ dịla aka ndị nyere aka ma ndị jeere m ozi n'ụdị dị iche iche ndị m hụrụ n'anya ana m asị ya dịrị unu na mma eh, God bless you na anụna Chineke gọzie unu eh, kpọmkwem eh, ma ndị niile ọhụrụ m ma ndị ihe m na-eme na-atọ ụtọ ha asị m gaa n'ihu ana m asị ya dịrị unu mma ee taa bụ kpọmkwem ụbọchị pụrụ iche ee m bịara ka m mee unu daa ntị ee aga m ekwu ya n'asụsụ igbo n'ihi igbo wụ oke mba ee na-arịọ gị arịrịọ biko dịka ị na-ahụ m biko ebe ọbụla i si na-ele m ana m arịọ gị sị gị mee ka ndị ọzọ bata share ya ya ka ndị ọzọ hụ ee mee ka ndị ọzọ hụ ndị ọzọ sokwere anyị kere oke ee ya wụ na anyị meghị taa ihe m na-ekwu taa okwu dị mkpa okwu m chọrọ ikwu taa kpọmkwem ihe gbasara ndị Igbo n'ebe ọbụla anyị nọ ọzọ abịa wụrụ na ihe gbasara obodo anyị nọ n'ime ya na ọnọdụ ihe otu ihe si agawa taa um, ya wụ otu ihe niile si agaza taa i lee ya anya ga-ahụ na ọ dị ka agwọ nọ n'akịrịka i lee anya otu ha si emewe taa ọ ga-eme ị ga-aghọta kpọmkwem na o nwere otu ha si abara mmiri si abawa n'opi ụgbọghọrọ olee otu o si abara n'opi ụgbọghọrọ ihe mere nke a wụ na ndị anyị anaghị aghọta aghọta ihe isiokwu m ji ewuru ke taa wụ na ihe gbasara eh, maazị Nnamdi Kalụ onyeisi ndị IPOB na osote ya bụ maazị Uche Mefor ee kpọmkwem ihe m ji wee chọọ ka m tinye okwu ọnụ wụ dimkpa okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ ee a sịwakwa n'anya ntị akpa anya ha ikwu ya n'agbanyeghị onye ọ dị n'aka maọbụ onye ọ gbasara anyị ga-ekwu ya otu anyị ji hụ ya ee kpọmkwem na ihe gbasara maazị Nnamdi Kalụ na Uche Mefor e nwere otu ihe m chọfụra n'agwa ndị anyị ndị Igbo ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ ajụjụ m na-awụkarị mgbe ọbụla bụ olee ihe e jila ndị Igbo na-enweghị ike inwe otu obi olee ihe mere na ndị Igbo ebe ọbụla a hụrụ ndị Igbo ha agaghị enwe otu obi ha agaghị enwe otu obi ha agaghị enwe ike kwuo otu n'otu na-enweghị onye ga-agbagharị ibe ya olee ihe mere na ndị Igbo enweghị ike inwe otu obi hmm? unu enweghị ike inwe otu obi ihe anyị kwuru lekwe ihe anyị ga-eme o nweghị onye ọzọ ga-agbagharị ya onye ọbụla ga-akwụrụ nga ahụ ị gakwuje onye wụ multi billionaire ya sị ihe ahụ onye ogbenye a nọ na obodo kwuru ọ wụghị nga o kwere ga-agakwuje onye nwere connection onye nwere Abuja onye nwere London onye nwere American connection ya sị gị nwanne ọ dịghị ihe a pụrụ ime n'ime otu a ndị a kwuru otu a dị ana m ajụ so olee ihe kpara ndị Igbo na-enweghị ike inwe ụdị ọnọdụ dị otu otu ihe mere na ndị Igbo enweghị ike ịga n'ihu nwee kpọmkwem ụdị ebumnobi a ma ụdị obi ma ụdị amamihe ma ụdị inwe mmụọ otu obi ee ọ ebe ahụ wụ ihe m na-eleba anya taa ee ana m ajụ ajụjụ a kwa mgbe kwa mgbe ịghọta kpọmkwem ihe nwere ike ime na ndị Igbo ndị Igbo gbaa okirikiri na ndị Igbo enwefughị ike nọ n'otu ekwu otu n'otu na-enweghị onye ga-egbubi okwu unu ahụ na-asa ala efuole unu ahụna na ha agafeele olee ihe kpatara ihe ndị a ụmụ igbo ana m ajụ unu ajụjụ ọtụtụ mgbe ka m na-ekwu okwu ya sị na ndị igbo gịrị mere unu ha olee ihe mere unu ndị igbo ndị igbo a bụrụ unu ọnụ ndị igbo ha ọ wụ ọbụmụ ọnụ enyere unu ka ọ gịrị si unu ahụ na unu na-awụdịla otu unu ahụ na unu na-awụdịla otu unu mee ihe ya wuokwara ọgba onye ụka olee ihe kpatara ndị Igbo na-enweghị ike inwe otu obi hmm? asị m gị chee ya ma nye m answer otu a ka ọ dị m n'ọnụ taa unu ahakwaghị ịhụ n'oge na-adịghị anya e, aga m alọghachi na nkeji ole ma ole ndị Igbo ya dịrị unu na mma mana asị m unu chee echiche ihe kpatara unu ndị Igbo unu enweghị ike inwe otu obi lewe Nnamdi Kanu lewe Uche Mefor ndewonụ ana m abịa enwere ozi dị mkpa nke m chọrọ ịga na nkeji ole ma ole aha aga m ịbata ana m ekele unu na-asị unu onye ọbụla nwere oji ya ya chia ya ya ọ ga-awụkwa nwanne unu wu chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ dọdụrụdụ